ele otu m ga-esikwa ngacha n'ọhịa warịcha n'ọhịa kemgbe ụtụtụ onweghị ihe m nwetara nchi m chọrọ ịgbagbu agbagbu ya ya ya ya eme ise ụbọchị niile awụghị krismas ọkwa na ụbọchị niile na-awụ krismas mere ka gị na papa ji ka m jụla gị mma mgbe ibe papa m na-akpata ego gịnị ka o mega ndị big man ndị a jicha ego ụbọchị niile na-awụ krismas gara n'ụlọ ha gaa hụ ụdị anụ ha na-eri ọkwa ịkpọrọ ndị big man ịkpọrọ ọgba nta mama elee ihe ị na-akọ gịnị ka ị na-akọ ihe a eh? mama ma jụrụ ka ọ wụrụ ọgbọ m na-akpa ego na-agba ụgbọelu arụ ụlọ elu arụ ụlọ ala na-aga eme biznes na-agba n'ụgbọelu na-aga aga aga oversea na-alọta

a sị gị lụọ nwaanyị gị ajụ lụọ nwaanyị tụwa ya ime ọ mụtara m nwa m ekuru nwa nwa m nsogbu adịghị bịa bịa bịa chọrọ ihe m na-eri o bịa chọrọ ihe m na-eri a sị gị bụla ya ụtara ka ofe rọrọ arọ zuo gị na-enye m nsogbu n'ime ụlọ lụọ nwaanyị gakwana gị ịlụ nwunye m

na anyị rere ana nna m na anyị ji ana nna m niile wee gbaziri ego wee nie nne na nna m ị nụ- ị nụkwa ụdị okwu a mbụ ekwuru m ekwu ama m na obi tara nwanne nna gị mmiri Hmm? ama m nwoke ahụ na ọ- ọ- ọ dị wicked ọ chọrọ ka agụụ gbuo mụ na nwanne m nwaanyị mana nke a mụ na gị na-ekwu okwu kịta enwerozi m otu mkpụrụ ana ofu ofu mkpụrụ makwana m onweghị chineke o ji ala nna gị gbaziri ego ala unu dum ọ ga-aka mma na ị hapụrụ ala ahụ hapụrụ ya ala ahụ chụwa ego ma eme eme ma eme ma hapụ ya okay okay ma ihe m ji agwa gị ya ma hapụ ya

hapụ ya biko anyị kpata ego anyị ga-egote ala ka nke a ala ole kwanụ hmm? nwoke m buteta oche m ka mmụọ mma ka anyị ga-adị gị

enyi m kee maka njem izikwa ọfụma ma negodu ka moto m dị ụzọ ee mana Joyce na-anụrụ ihe ọkwa m gwara gị sị gị gị ejizina aka gị na-anya onwe gị gị chọta mmadụ ka ọ na-ebu gị n'ezie teka anụgo m Emma nna chiwe kịta busa moto anụgo

nne ọ ya ka m na-agwa ya kee ihe mere o ji ekwu ihe dị otu a ala mkpa iri kanụ ego ole ka e mefukwara na olili nne na nna anyị ka anyị na-amalụ ego ole kwanụ nwanne m nwaanyị mana dee Imo na-aga na-aga na-agwa ndị ọra obodo na o ji ana nna anyị gbaziri ego wee lie nne na nna anyị mbanụ ndị okenye ga-anụkwa ụka ahụ mana amaka mụ na sam kpakwara ihe a sam sịkwa na ka anyị rapụ ihe a

ee samuel buru oche ahụ bịa nọdụ ala ma hafụgodo m achọ m ka m gaa leta ebe ọnya m mara ihe ya mara na mma ọnya gị ga-emara eleta gaa gaa buru oche nọdụ ala m kwuchaa ga aga m ma hafụnụ m ka m gaa nụ
buru oche bịa nọdụ ala amara na mma m kwa gwara gị sị ama m na ọ ga-emada onye ọ ga-emada eleta ihe m kpọrọ gị nwa m ọ ihe m gwara gị mbọsị ya maka ese ịlụ nwaanyị i torula ịlụ nwaanyị mama ọkwa ị bịala ọzọ elekwa ihe ikwute m okwu ịlụ nwaanyị ọzọkwa n'ụlọ a eh? olee ihe ọzọ mụ na gị ga-ekwu m okwu ugbu a na-awụghị okwu gị lụọ nwaanyị ebiri gị alụchala nwaanyị olee ihe ọzọ m kwume mama agwara m gị achọghị m ịlụ nwaanyị ugbu a m lụọ nwaanyị onye ga-eletara m aga m ahụ ụmụaka ma biko ekwutezi m okwu nwaanyị biko ị hụ na nwa nwaanyị ị ga-elụ e, ịlụ nwaanyị akwaghị gị naanị ego a m ga-enye ya nri nwa ga-emụ agụụ agaghị igbu ha nne ga-ebi m n'ime ụlọ mama leenụ ihe ị na-ekwu gị nwa ga-akwụrụ m ụgwọ m lụọ nwaanyị gị kwụọrọ m ụgwọ gị zụọrọ m ụmụaka ọkwa ọ ihe a ị chọrọ ịkọwara m ịsụchere imechara m ihe ndị a gị mgbe nwa iwe fu gị gị ga-akpatakwara m onye ga ka mmadụ gị igwe ya m chọrọ ikwu mama achọkwa m ya biko biko hapụ hapụ okwu ịlụ nwaanyị ka nwa m e nwere nwa ogogo agbọghọbịa m hụrụ
i ji anya gị a kara nka gaa hụtara m nwaanyị m ga-alụ olee otu nwaanyị nwaanyị ahụ ga-adị legodo m anya mama mama biko biko ekwula ekwula ekwula di ya achọ nwa m ya amaghị unu iberibe ọ ya wụ iberibe ji eko n'unu ị hụna otu i togo ka achara achara oke ọhịa ihe unu guzo n'elu hụ mma na ihe nne gị duru n'ala nga ahụ na m ya achọghị m achọghị m ị ga-alụ ya mama ọ ga-ebịa nga echi

Samuel Samuel Samuel garachana ịlụ ị ga-alụrịrị nwa ahụ mgbanwere nwa ibe ya alụchala nwaanyị ọ na-achọ ịbụ okeokporo ka ọ nene

sam ka m jụkene gị afọ one ka m na gị dị mụ na gị adị afọ one kedu mgbe anyị si mahadum pụta ị na-akọ ihe a ndị ọgbọ anyị anụchabe nwaanyị mana sam a sịkwa nri na ngalaba ka m na-akpa ihe a anyị ekwesịghị ịnụ nwaanyị nọ ahụtara m ahụtara m ihe ị na-ekwu kama na ị ghọtara mmadụ lụọ nwaanyị ya bịa chee echiche igo pad

eh, eh, one girl ya mere eh, ya gwara maka maka mụ na ọ ga-akpọtara m mba ịkpọ m chaa chaa chaa chaa mba mba bekwunu nke a gee ntị nke bụ eziokwu na ya anụ nwaanyị o na ọ ga-abịa echi aka a na-akọdo aka na-akọdo aka oh. a na-akọdo aka anyị ga-anụ nwaanyị mana anyị eji aka chọta nwaanyị ya anụ mmadụ achọtara anyị nwaanyị eh, ka anyị bụzi ndị ụbịam ka gịnị mee nwanne afọ ọrụ ugbo ka m si apụta si njite narị ọ dị ka m ga-ere baịkọ ndị apụla baịkọ

ana m ene gị anya kedu ihe bụ nsogbu gị kedu ihe na-akpagbu gị mama ka ị na-enyere m nsogbu na m ama mmesa arụ na be nna m ṅụọ mmanya zuo ike ọkwa krismas ka a na-agba nke a karịrị krismas gwa m ihe na-esogbu gị o nwere ihe bụ mkpa gị na-esogbu gị gwa m ihe ọ bụ ọ nne gị ka m bụ mama chọọ ịma ihe na-akpagbu ihe bụ nsogbu ee gwa m achọrọ m ibe akwa Joyce ama m ebe akwa doctor sị na m nwe akwa ka m na-ebe doctor sị na m nwe ori nwa ka a na-akpọ fibroid ori nwa kedu onye gwa gị doctor eje m ụnọ ọgwụ tupu m nata doctor wee nenecha gbaa n'akwụkwọ ori nwa fibroid ọ mara ka emu ya nye m mmanya ka m ṅụọ ọnụ Chineke m ee mana ọ bụrụ onye ka ihe i ji wee na-aṅụ sọsọ mmanya ịmago na ị na-aṅụ mmanya o mee ka arụ gị anyị siri ike abịazịa ka e mee gị agbawa gị afọ wee tie ee o yekwere Joyce ọ bụ ị fugo ihe a na-adọ gị aka na ntị na-adọsi gị aka na ntị ike ụmụ nwoke niile bịara ịnụ gị ị na-achụ ha ka ị chụpụsie nwere onye i kwere gwanị m onye ya-anụ gị kịta nye alụlụ niile m na-alụ ka m na-esi wee dị nwa nwa m bụ ihe nkịtị mama mara m niile ihe erube ihe a na-ebere akwa mama rapụ okwu etizina mkpu ị marọzi na o nwe ndị na-amụ nwa tụrapụ n'iro ụfọdụ amụọ ama ya ahịa one time mama mụwa bụ Joyce ga-aga kute nwa gado n'ụlọ ebe a sị na ọ gịnị nwa ya na-asị na ị ya-eje kute i kute ya kedu afa nna onye ọ ya-aza Ụzọchukwu afụ m na isi emebigo gị isi adịrọzi gị mma ee ọ dị gị ka ụmụnne gị nwoke a ya-ekwe ka i je kpọta nwa na-abụrọ nwa amụrụ nwa ị mụ kpọbata ya n'ezinụlọ ee ka ọ mụwa bụ nne gị mgbe m dị ndụ kwete i je kpọbata ọbara ọzọ n'ezinụlọ nke a ama mme eme ya ka i jiri nwayọọ bido kịta lobe elilo lopụta ihe ọzọ ị ya-eme maka ọ bụ maka nke i kwu okwu adịrọ ya nke ama nke a ama mme okwu onwe gị na mmanya larụ ụla chi ejigo Joyce uri nwa fibroid ị ṅụọ mmanya i chefu uri nwa i chefu fibroid

ee eh, nnọọ nnọọ nnọọ ọrụ arụbeghị arụ mma pụchedi m na-agagharị madam kedu ya ozi madam ewena iwe eche m i butara anyị agụụ agụwala gị ma ọ dị ka ị na-aṅụ ahịhịa

ọ dị gị ka ọ ga-anabata ihe ọma ka ị na-ajụ ị na-ajụkwa ajụ ya rapụrụ m okwu ibe m nwoke kedu ihe ejide kwetara gị rapụ okwu o kwetesịghị ekweta o kwetesịghị ekweta
mama kee ka i me nwa m ị fụgonụ m o adị m mma kee maka njem ọ dị nnọọ mma ada onye a bụ onye a na-agwa gị maka ya maazị Chukwu nke m na-agwanụ gị maka ya ọ na-arụ ọrụ na ebe na-eme mmanya onye isi ha onye isi ha o nwekwara ezigbo ego
olee otu esi ahụ obodo anyị

nwa gị awụ ụtọ ị hụkwara ahụ ya ọkwa m gwara gị agwa nwa m zụrụ nke ọma azụgburu m ya mma efu ka ọ dara mana ofu nsogbu o nwere bụ na o nwere nwoke chọrọ ịnụ ya nwoke a wee mesịa wee yarapụ ya so since nwoke a ji yarapụ ya o jirọ anya afụ ihe ọbụla a kpọrọ nwoke mana m gwara ya sị ya na ụmụ nwoke niile abụrọ otu ma ka m gwa gị e nwere ụmụ nwoke megidere ajọ omume ebe ụmụ nwaanyị nọ n'ụwa ọ dịka a sị were ihe sugbuo ha kụgbuo ha kụgbuo eziokwu ma n'aka nke ọzọ e nwere ndị dịgidere ụtọ dịka a sị rachawa ha aracha o so n'ime ha nwere nsogbu adịrọ o nwerọ nsogbu ọ bụrụ na o kweta aga m eme ya adaeze lọlọ eziokwu onye ọ ga-abụ ọ nọrọ onye ngwere ahụ mara
ọkwa ọgọ

ezigbo ọgọ m na-amụ nwa hmm, nne ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọkwa ị fụrụ ụmụ nwoke eh? i nye ha ohere eh? ha ewere gị gwọtọkọ gị n'apịtị were gị ka ji suru na mmanụ bịazie gwọọ gị ka abacha taa gị noo were ezigbo nkwụ ọcha ṅụda gị
ọ mụwa ka ị na-agwa ị mana onye m bụ ị mana onye meg ụnụ a na-ata na ntị m ata tupu nwoke akwado nnọọ sị na ọ na-abịakwute mụwa wụ meg eh? ọ ga-afọyenụ ego n'abọ ọ ga-ebutenụ ego maka mụnwa awụ ee eh? a na-agba aka afụ nwata eze onye ahụ ga-eji money ezigbote nchọnchọ before ọ bịawanụ ịgwanụ m okwu eh?
a sị na onye chọrọ ịṅụ mmiri akụ oyibo hmm. kee ihe ọ ga-eme ọ ga-eburu ụzọ tiwadị akị nụ ị kụwazie akị i wee nwee ike mee gịnị ṅụwa mmiri a na-ekwu ya ekwu a na-aṅụ na nkịtị

ahụnara m ebe i si mma niile a wee bute ọ chọrọ ite agba ọkwụvi ọ gbabaga nụrụ dị mụọ m hei mama arụ dịkwa gị arụ dị m arụ dị m o
asị m ka m bịa nleta ka m bịa nne hụ onye nwaanyị i mee ọfụma o jo o si n'obodo anyị a mba mba o si enugwu o si enugwu bịa ọnụ krismas ka a na-agba ka ndị ọyị ya n'obodo anyị nnọọ nne ahụ m na ahụ dị gị mma nnọọ

na-ewegodo mmadụ m ndo ka egwutasịrị nne agha anwagonu Hey! Oh. Ah.
Ke ihe ọ? Ka na-eji m ego m enye nwaanyị a. Eche m na ọrụ ka i si abata ugbu a. N'ọrụ mana nwaanyị m rụụrụ ọrụ ekweghị akwụ m ụgwọ. Ọ sị anyị arụchaghị ọrụ. Na ọ mgbe a rụcha ka ọ kwụọ ụgwọ. eh?
mana unu kwetara na otu ụbọchị ka unu ga-arụ ọrụ nwanne m nwaanyị sịkwanụ m kwuo gịnị nke bụ eziokwu in fact amaka nwanne m eh, ọnọdụ ọjọọ anyị a ọ dịkwa ka aka mmadụ dị ya ọ dịkwa aka mmadụ dị ya neenụ m nụ o nweghị ihe e siri ị fụnanụ ebu m ọnụ kemgbe otu a ka m na-akwụgharị onweghị ihe m emere nwa ayọgide nwaanyị onweghị ihe m ayọ ya otu a ka m mesi ndị kwụbọ na kwetịta nkwụgharị akwụrịta ka dinta onweghị nke m ma agbata kedu kedu ụdị omume dị kedu ụdị ah chineke nwee nwanne nwee nwanna amaka aghọta m aghọta m ah chineke nwee nwanne nwee nwanna ebee ka ị nọ afụfụ afụfụ afụfụ anyị na-ata afụfụ kedu mgbe o ji ebi chukwu kedu mgbe o ji ebi ee ada m kezi ihe ị nọ n'ilo ebe a na-eme wee rapụ sọsọ maazị jo n'ime ụlọ ee
ama m gị ọfụma ama m gị ọfụma mara ihe ị pụrụ ime ihe ị na-achọ kịta bụ ka ị kwara m nnọọ kwara m kwanye kwanye be nwoke a nọ ee ọ bụrụ alị nke ọma mma eme ya ee mana burugodo ụzọ jee n'ime ụlọ ka gị na ya naabọ kwuo ka i wee mara ihe o bu n'obi o nwere ihe o ji maka ya wee bịa nwoke a na-aga ịkpa na ke ihe ọ na-akpọ m ke ihe ị chọ ka mụ na ya kpaa
nwa m gee ntị ka m gwa gị okenye adịrọ n'ihe a na-ekwu eh? baa n'ime ụlọ ka gị na ya naabọ ọ gwa gị ihe o ji maka ya wee bịa na o nwe ihe o bu n'obi o ji wee bịa ebe a eh? mama mama ị chọrọ ịgwa m ihe nwoke a ji na-akpọrọ m ya bụkwana ihe m bu n'obi ka o ji na-akpọrọ m maka ọ ma like ihe m ga-agwa ya he won't like it at all

mgbe unu enu ya abata kịta ihe na-enwe obi ọcha

ego nke bụ eziokwu na enwe ego m ji mme na kịta biko nye nwere gị ga-enye m taa Oke nye m ego m n'otu ego m nyere gị ihe m nyere gị ahịa nyere eresịrị gị ahịa e- e- eji ngwa ụgwọ nye gị ego a biko nyere m ego m ka m jee pụọ nye m ego m biko ego ana m ayọ gị ayọ echi bịa m enye gị echi nwaanyị nụrụ olu Amaka gwanụ ya nụ kịta ka m si abata aga aga m ada aga m apụda ebe a ma m ejiri ego a wee fụọ Okechukwu nye m ego m biko nye m ego m nwa mgbe a na-akwụ ụgwọ nye m ego m ego nwaanyị sị m bịa echi bịa were ego nkwa m na-ekwe bụ na echi m enye gị ego a ndo biko agaghị m ahafụ ya i fegodi si ebe a wee si ebe a agaghị m ahafụ ya taa ọ bụrụ nye m ego a na ugbu a ihe dị ibụọ ofu ga-emerịrị nye m ego m ego ọ kwa n'ụgwọ ka m ji gị eji nye m ego m

Hey! Okechukwu. Hey! Ụwa maka 3000 ka nwaanyị ji wee na-adọ m akwa na be m. Okechukwu. Sobadu.

oh, chineke nwa obere ego nwatakịrị debere o ji echekwa onwe ka e were nye nwaanyị papa mama ebe ka unu nọ na afụfụ mụ na nwanne nwaanyị na-ata negodi afụfụ anyị na-ata na afụfụ anyị na-ata

chei nwada ebezina nne ọ ya-adị mma ebezina ọ ya-adịrịrị mma ebezina a sị na adịrị mama a sị na abalị abụọ ga-eleta olee kwana otu isi

ewoo ọ bụ na mama emere gị ọjị ee ma mere m ọjị ọjị a na nke gị agaghị abụ n'otu ọjị mere m ọjị o nwere ike bụrụ akịilu m taa ọ nọ na-elu m ilu ngwa gwa m kedụzi ọjị ị chọ ka m mere gị enwe m mmanya ma nke na-aba n'anya ma nke ọtọ bịrịbịrị ọ biskit ọ dị ka m weta gị chere ka m bịa ma biskit ma mmanya ọtọ bịrịbịrị abụghị ihe ndị ahụ ihe dị mkpa ihe dị mkpa bụ ịhụnanya ị ga-enwe ebe nna
hụ gị n'anya ahụtara m ka enu dị ọkọbara m
ngwa m etiwa akụ oyibo bịa m ngwa tiwa ya biko ee achọrọ m ka ị lụọ m nna anyị ka mụnwa bụ Joyce nụba gị n'ụdị dịzi aṅaa nna anyị biko ewukwana iwe ọ bụrọkwa na m chọrọ ịkparị gị ma oge mana tupu ị bịaba ebe a ị nenere onwe gị n'ugegbe ọfụma ma ọ bụ ị bịaba ka ị nụọ Joyce tupu onyechi ibe m bịawa n'ụtụtụ a elego onwe m n'ugegbe imi a m nwere o nwe nke a ga-eji tụnyere ya nna anyị that is a gwa gị na mụwa bụ Joyce ga-anụ agadi nwoke dịka gị i kwere ebe ahụ ka ọ kpọgburu onwe ya agadi nwoke m bụ ihe ọ pụtara bụ na m ga-eji ihe m matara mgbe m bụ ikorobịa tinyere ya ihe mgbokịta bụ agadi ee m banye n'ime gị ana m afanye afanye

ọ ya bụ ihe dị iche biko nsogbu adị hmm. ihe me bụ na ị ga-abịa ka ị nawa ka m chekwanụ ya
mgbe ọbụla ị gwara ụmụ nwaanyị okwu a sị ka e chee ya eche olee ihe a na-echeta ee nna anyị o nwekwanụ ka ị ga-esi bịa ebe a kịta sị m na ị chọ ka ị nụba m sị gị kwuo
ee ka m chee ya nwaanyị m na-ekwu ị baa n'ekpere m abaa n'ekpere aga m ibu ọnụ

nwa m biko ewona iwe ị ma na a sị na ihe ọkụkụ bu mmiri ashụ dị ya ezigbo mkpa nke a ị na-akpụrụ ụra n'oge arụ ọ dịkwa gị
ahụ dị m o nwere m sị ka m jụọ gị kedu ihe i ji wee kwatọọ maazị Joe n'ime ụlọ wee pụọ n'ilo
mama maka okwu maazị Joe ka i ji wee bịa kpọlite m n'ụra mama
maazị Joe anụa na-echekwa nne gị ezigbo echiche nwoke bịara ọnụnụ ka ọ nụa ga-anụ a ka o fichapụ m anya mmiri dị n'anya fichapụ m ihele dị m n'iru ee ka ị na-ekwu nke a mama ọ bụrụ na maazị Joe bụ sọ nwoke nọ n'ụwa ka m gbaba agbọ ka m gbaba agbọ mama ịgba agbọ amakakwana sị n'ọ gịnị nya etu ị si wee nọdụ n'ụlọ ọgbọ gị niile n'obodo anyị nekwa anya gburugburu onye ọbụla anụchago di ọ bụrụ sọ gị ofu nwoke abịala imenụ ka ụwa wee malụ ka ihe lede eme na m ka ị na-akọ ihe ị na-akọ ma ọ bụrụ na ị fichapụghị ifere n'iru ka ị si wee kwu bụ ịnụ maazị Joe ọma mmenata ị na-enekwa onye ị sị m nụ anya na-ene agadi nwoke leta na-asị m fichapụ gị anya mmiri mama biko biko biko biko hapụ m aka ka m zuo ike biko
gee m ntị nke ọma afọ one mmadụ dị enwerọ ihe o nwere ime na ọnụnụ di na nwunye enwerọ ihe o nwere imenụ ekwe m
ekwe m mana ka m jụọ gị kee maka mama ndị nwunye ya ka ọ nwunye ya kee ebe ha nọgasị ọ ka ebe ọ nọ ee ọ bụrụ nke a ka ị na-eche nsogbu adịrọ ya nwunye nwụrụ anwụ ee ọ nwụgo anwụ nya enwerọ nsogbu kee maka ụmụ ya
ee ụmụ ya ndị nwoke ụmụ ya etochagokwana ee ndị nwoke anụgo nwaanyị ee ndị nwaanyị anụgokwa di ee nsogbu adịrọ na ya mama
kwesịrị ịfụ m n'anya ị wee na-echere m ụdị echiche nee ụdị nwoke ị na-akwado m ka m gaa nụọ mama
nwa m since m ji wee mụta gị eshenugolu m gị ajọ echiche akwadonugo m gị ime ihe ọjọọ na mbụ ị kwadobe m ime ajọ ihe keezi ka ị si chọọ ibido tata mama kee ihe ọ mana ka m jụọ gị mama o nwee ihe maazị Joe nye gị ma ego ma ọ gịnị gwa m ka m nye gị ka ị gaa nyeghachi ya mbanụ sọ n'anya ka ọ fụrụ gị wee sị na ya ya-anụ gị maka aghọtarọ m ihe i ji na-akwado m ee mama afụrọ m ihe a ka ọ dị mma nke m ọ dị m ka ọ na o nwee ihe ọzọ gụnwa na-achọ mbanụ o nwerọ ihe o nye m n'anya ka ọ fụ gị onye a jikwanụ ego ebe m ekwerọ ka ọ nụọ m mama maazị Joe asị m na ọ kagbu na agadi nwoke ọ ma-anụ m ọ bụzie na ọ likere gị gụnwa akakwugo ọ bịa ka ọ nụba gị onye mele m ihe ọ ma-adịrị ya mma ọ ma-adịrịtara ya mma ee ọka ka m si je ọka m si je mbanụ mbanụ ọ ma-eme eme

agụụ na-echi anyị ọnụ n'ala m pụta ka anyị na-agba nchi m gbutere ka m gara ka ere n'ahịa na alọta eziokwu ga-emekwara nwa gị ma anyị ga-eme na ya cherekwe ka m gbaruo saịtị ị nwechara ego gotacha egbe na-etinye n'ukwu ị na-anyacha egbe n'ukwu

kpachaa m ntụ kpachara m ntụ ọrụ ntụ 100,000 na-enyekọ m ụdị ego ahụ ụwa aga m agarị n'ụlọ ya ka m hụgodu ma m agaghị esi ega Malaysia
ikwenụ nke okokoro ị chọ ka m nye gị ego mgbe anyị nọ skul gị na-akpọ m okoko bịakwa ihe bịa kpọ m okoko chọ ka m nye gị ego boy this my guy i no need tell you wetin happen foolish boy so m nye ego na o were ya na-akpọ m okoko n'elu ya ee ije kee maka akwụkwọ unu gụkwara ọfụma Mama ya agụọla m nke taa na agụrụ ozi agụrụ ozi na-agụ m agụụ na-agụ gị ebe ị fụ nne gị ka ọ na-esi ogede ị na-eli ọzọ ogede
mama Steven si mana ya dịka nne ahụ ihe m na-alike amana m ndị ọ bụzi gịnị nwee ndidi obele oge ọ ya-adị ọ ya-eye o mhm. ee mana ije o nwere ihe na-eli m nli n'afọ o nwere ihe na-eli m nli n'afọ na-aga m chete ya afọ a na-agbalụ m kedu ihe bụ na nwanne gị nwaanyị ekwerọ ka maazị Joe nụrụ ya maazị Joe nwechara ego ya aga nụrụ ya ihe ọbụla ọ chọrọ meeri ya obi eluo ya ana kedu ihe melụnụ
chere mma ọkwa aka na-ekwukwa okwu maazị Jo a hmm. enwe ihe m na-achọfụtakwa n'ime ihe ahụ nwekwara ike nwanne m nwaanyị adanne m alaikirọkwa nwoke a na-akpọ maazị Jo ihe mụnwa na-aghọta kedu ihe bụ ịfụnanya gịnị ka ị mara bụ ịfụnanya unu bụ ụmụaka kịtaa bụ unu nọkọta unu na-ekwu okwu ihe unu na-ama m kọwanwu nyaa ịnwe ozi na ọ bụ na maazị Jo nụba nwanne gị nwaanyị ọ nụchazia nya ihe ịfụnanya abịa na ọ bụrọ ya afụgodiri ya n'anya wee nụba ya ọ ihe a na-akụzi unu n'ụlọ akwụkwọ bụ ị fụ nwoke n'anya ị fụcha nwoke n'anya nwoke a ewee nụọ gị ọ ị nụọ nwoke nụchaa nya nwoke ewee fụ gị n'anya ee ịfụzie nwoke a n'anya ị marọ na anụ nwoke karị nka nụọ gị na ebe a ka ụtọ di na nwunye gụrụ
mama ihe a ihe iji ọnụ gị na-ekwu nwoke a na-akpọ maazị Joe tọrọ adanne kedu ka ha abụọ ga-esi agakọ ịmakwa na ọ tọbachara ya nsị eh?
n'ọnụ ọnụ ya ọ riri ọ kachachachara nka maazị Joe kachachara nka nwanne gị nwaanyị ahụ afọ one ka ọ dị afọ one ka ọ dị ọ ka bụ tata i wekwa anya nee n'obodo anyị a o nwere ọgbọ ya ị ka fụrụ n'obodo a na-akabe wee nụ di maazị Jo kachachara nka ee eh, eh, a mụrụ ya taa
chineke mee mma ugbu a ka aghọtadịrị ebe ị na-agadị maka ihi ego hei mama maazị Jo a kachachara nka na-enwezidịghị ndụ dị ya n'ahụ cha cha cha cha cha tọrọ nwanne m nwaanyị ugboro ugboro ka ị sị ya bị bịa nụwa eh? kedu nwanne m nwaanyị tụchichara ugbo mmadụ tụma mma mma nwaanyị eledịghị otu ha abụọ ga-esi na-agadị n'ụzọ mama mama ekwuzikwana ọdịka ife a biko ọ dịrọ mma osoro gee ntị ọkwa ịma afọ one mmadụ dị bụ naanị ọgụ ọnụ ka ọ bụ o nwere ihe o mere ime e, ebe di na nwunye dị ee afọ one ọ dị enwere ihe o nwere ime ebe ya na di na nwunye ọnụnụ di na nwunye ha dị ama m na ihe bụ na unu ana-aghọta ihe mmadụ na-agwa unu eh?
so mama echi na gị kpọta onye kara nka sị ya bị bịa lụwakwa m bịa bịakwa bịa lụwakwa m ka akwa nke nna gị ekwe o eh? biko hapụkwa hapụkwa sista m biko ka o were ndụ ya mere ihe nwoke ahụ akago ọ kago o sorọkwa na ihe a na-eme chaa chaa chaa mama kara m isi ike ị gara ịkpọtara onye dịka gị ka nwoke a nụba ọ bụrụ ada nne m ada nne m ọma nne ya ma ọ ma- otoro gbọgbukwa gị ebe ahụ mama afọ na-ezi unu ezi ihe dị mma na-asọ unu nsọ anụmanụ ihe maazị ji oyi agụ ọ- ọ- ọ- ị ya akwụsị akwụkwọ ka m malụ onye ya azụzi gị maazị ji oyi agụ ọnụọ nwanne gị ọzọ agụrụ ụlọ akwụkwọ

na-akpọla ha enjoyment ebe ị hụrụ m asị m ka m bịa n'ukwu osisi a bịa mee ka isi jụọ m oyi maka iwe na-ewe m
n'ịhụ ụmụ ọgbọ anyị ụdụ moto ha vulọta krismas a ịhụ moto mụ ka nọ na village a na-ata ahụ eh? okay ị ma m ị chetara Mbachu Mbachu nke anyị na-aga school eh, eh, nke okoko a ọ kwa ị kpọrọ okoko etibariba ị hụ ụdụ moto Mbachu okoko bu wee nata i tie aka n'isi ana m aga n'ụzọ na-anụ okpu ya wụrụ Mbachu chere Mbachu nke anyị na ya gụrụ akwụkwọ o lube na afọ naabọ ọ pụrụ
okay ka m were na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu nke ụmụ ụmụ anyị gwa chere ka m bịa ụmụ anyị gwa chere ka m bịa ka m were nọ na ihe ị na-ekwuta bụ eziokwu ị jụkwana onwe gị ajụjụ ebe ha si enweta ego ndị a ị jụọna onwe gị ajụjụ amakwa m na ị dara ị dara iberibe kedu ụdị tọọ ị nọrọ n'ụdị ọnọdụ anyị nọ gị na-ajụ ajụjụ ka e si wee kpata ego n'elu onye ebiri ị jụọla onwe gị ajụjụ ihe mere anyị ji wee daa ogbenye na village a m na-agwa gị ihe ahụ na ụfọdụ ụmụazị be anyị nọcha ma South Africa ma Malaysia Holland mhm. na ha na-ere akụkụ ahụ ha kidney ha ụfọdụ na-elecha kidney ha ụfọdụ na-ebu ahịa ntụ ahịa cocaine mm. ụfọdụ na-ezu ohi nke mebe ihe a meghere ebe iche ọ nata ebe a na-eme kpum kpum kpum kpum kpum lele ihe ị na-akọ ah. ihe ọ sọkwara ya wụrụ ha na-eme enweghị meaning ọkwa ego si kpatagodo ego ahụ

mana samuel asị Mbachu na-arụ ụlọ ị hụ ụdị ụlọ Mbachu na-arụ ị hụ ụdị ụlọ elu Mbachu na-akọ
ọ ya aka mma ma ka anyị jee n'ebe ọ na-arụ ụlọ oh. otu a na-akwado ịgba krismas hmm. ọ bụ na cement a na-ebu oroma kpoo n'aja ihe na n'ụdị arụ na-atụta ekwuo maka ire kidney kpata ego kpata millions
gị dọji ya na anyị na-agwa m ka anyị gaa buo simenti buo blọkụ kwa blọkụ a na simenti anyị na-ebu na-egbu kidney na-apa simenti kidney anyị na-anwụ ọ ka mma na anyị rere no problem ka anyị gaa anyị ga-aga ịga mụkwụ n'ụwa gị maybe anyị na-ebu blọkụ a nwere ike hụ mere m ebe mm.

ọ ga-emekwu ya sef ọ kọrọ m the whole story kọọ ma nke a sị ya kọrọ ngwa na-akọ ka m na-anụ hei sista ị hụ ihe mma anyị mere mgbe m si skuul na-anata m nata ruo eribeghị m nri mma anyị ebido kwuwe gbasara maazị Joe sị na ọ ga-anụrịrị gị na ọ ga-anụ gị na ọ ga-anụ gị mazi mazi mma anyị ya agaghị akpọta onye dịka ya ka mazi Joe ahụrụ eche m eche m ị kara aga kwado ya eh, na this my level after my years in the force m natazie village nne m bịazie ịkwara m ayi
agadi nwoke ahụ o nwe ka o si gwata gị na m gwara ya sị ya ọ chọrọ ka m nụ nwoke ahụ m nụa taa echi ọ nwụrụ m ghọzie onye di ya nwụrụ ọ ya na ọyị m nwanyị ọkwa maka ihi ego ka ọyị m nwaanyị jikwa gaa lụọ nwoke ahụ ebere m na-emezidiri ya sef because o bu afọ ime gbanata gaga nụwa nwoke mmadụ kacharala nka agadi nwoke maka ihi ego nwoke mmadụ atụba ya ime o rughị abalị asatọ that man m na-akọrọ gị na ya nwụọ
ị makwazị nke kazị nke nwanne ya nwoke bụ nwanne di ya agaga na-achị ya the girl ji ọsọ na ije ọsọ na ije ka o ji nata hei sista m biko ị makwa mma nwaanyị achọkwa m ka ị nụọ di ka onye ahụ
na level a after all my years m nọ na force m batazie village nne m na-achọzi ka ọ kwara m kwagara nwoke nne gị chọrọ ka ị lụọ di atakwana nwaanyị mmadụ mechie ọnụ ṅụọ mmanya biko ṅụọ mmanya atụrụ ọnụ nwaanyị mmadụ ọ chọrọ ka ị lụọ di ọ kwa ka ị lụwa alụwa nke ya bụ nnọọ ka ị lụọ ṅụọ mmanya gị aṅụkwa aṅụkwala ọzọ nke anyị ezuru

ka ị maka ebe a ha mere enyi m nwaanyị anago na ọ nachighago Enugu
nne m anụkwa m ya ka ịka gwa mekwa afa m bụ Joyce abụ m ofu onye n'ime agha ndị ụgbọelu ndị agha ụgbọelu aghọtasịkwa m ah!
ị gbajikwa chọkụ Air Force personnel. Oh, oh.
oh. ị ma na igbo esika nne m ya nsogbu adịrọ mana ikwa ha o ị dị gara gara bịa makwa mma nwaanyị makwa ụbọchị ahụ ị pụtara wepụta egbe ụjọ tụkwara m mbe ụfọbesi ọ na ị wụ onye ohi kee ị na-emezi n'obodo a afa m wụ Okechukwu nke bụ eziokwu bụ na anọbu m na mahadum megide kwụsịkwa akwụsị na ọkara ụzọ emere m OND na mechanical engineer mana kemgbe m nọ n'obodo a na-enegharị anya ihe m na-achọ kịta otu ọbụna m ga-esi nwee ike hapụ obodo a achọrọ m ịrụ ọrụ ụdị ọrụ ọbụna ka m nwee ike na-ene onwe m na nwanne m nwaanyị anya biko nsogbu adị ị ga-enweta ọrụ mgbe adịrọ anya kee ebe ị na-agazi mm, eje m gote ihe na mgbada ana m ana ana
ngwa bata na moto ka m kwụsịzie gị na bụrụ mba nsogbu adị analụwe nne m analụwe mmọnwụ nọkwa n'isi ebe a ga-etigbukwa gị tata izizi ama m jak nsogbu adị thank you ma abụ maazị be anyị ọ

Eh, asị m ka m kene gị o chukwu gọzie gị ị gbanịka o chineke gọzie gị o chukwu gọzie gị ọ mụ kwesịrị ikene gị ị makwa e wepụ gị mbọsị a ụmụazị ya ụmụazị ema ihe ha ka-eme m eh, they would have crashed my car eziokwu ma nke ahụ agana aga eh, ama m na i chefuchana ihe niile ahụ ngwa na o ngwa chukwu gọzie gị o o ka ọ dị o ma

kedu ihe m na-echekasịdịrị onwe m maka nwa agbọghọ ahụ ee eh? ama m na o nwe mgbe mụ na ya ji nọ n'ofu class i nee ya anya ọ nụọna di ma o nwe nnukwute mmadụ ya na ya nọ na city na-eneta anya mana cherekwa o kemgbe m ji fụcha nwata nwa agbọghọ ahụ sọ mma dọpụ ogo ana m enwetazi onwe m

mba udo adị o kemgbe nwata nwaanyị a ji bulatacha gị ebe anyị na-ịga gị na-ekwu sọ gị na-ekwu na-eme ka onye isi na-adị mma ee mgbaligoda otu ụbọchị ị nọ na nrọ wee na-ekwu wee na-akpọ afa afa ị na-akpọ ị na-akpọ Joyce ị na-akpọ Joy amarọ m ife ọ bụ Joyce
nwa na-akpọ afa ya na nrọ

nekwara ka ị na-amụke ahụgo m ihe nkiri na-enwekwara ihe na-ashine ịma ụta m na anọ m n'ọgwụ aka nnọọ nọ na-elekiri nnọọ ebe ugbu a abụzi m ihe nkiri lekwara ka i si amụke na krismas ga-adị gị mma n'ahụ o onye na-ata obodo ya ka ehi mere spek gịnị na-eme o kwesịrị ka m na-eri n'akwụkwọ ndụ na Ọ, onwe gịnị na-eme mana Meg ka m jụgodi gị Am, nwokorobịa a afụ m ya kee ka i si wee fụ ya ee eh. sịkwa nwa okorobịa bebe ana m eche ihe ị na-eche oo zaanụ m ihe m jụrụ gị ọ dị ka ị dị in love with the young man kekwa nke bụ love ke ịhụnanya si ebee yes I can see it all over you nekwa ihe mere nwa okorobịa nwa okorobịa bi n'oke ya na ị hụrụ ya n'anya Mama, aga m aga m agwa gị agaghị m enye gị wrong advice just go for him mana ee eh, ọ ka dị m ọ ka na-eme ka ọkụkọ igbo ọ dị m ka ọ ka ga na-eme ihe ndị ime obodo ime obodo ee eh, ya wụrụ na ọkụkọ igbo i menụ ya wụrụ ọkụkọ bekee o i menụ ya wụrụ n'ihe ndị obodo ị sị m kwuonụ gịnị mana Meg negodo anya negodo level m hmm.
after all my years in the force na anatazie village bịa kukuruzie nwa okorobịa eh, negodo age m na age ya nụ otu ọbụla nwaanyị dị nnọọ n'ụwa otu ọbụla o toro nnọọ wee toruo ọ kwa nwoke ga-alụ ya lụbata ya n'ụlọ ihe m na-echezikwa bụ ihe ndị mmadụ ga-ekwu lee anya m gwa gị Joyce o nweghị ihe ọbụla eh, anya hụrụ n'ụwa ya agba ọbara o nwekwana ihe ọbụla ntị nụkwaranụ ntị aha azụ wuruwuru onye m na-ekwu ya na nwata nwa okorobịa adịghị mma hmm? nwanne m nwaanyị mana awụ m enyi gị nwaanyị I will not advise you wrongly go for him clean him up pịchasịa ya pịpụta ya mmadụ sachasịa ya ọ ya na-akụ m nnukwu sermon yes
a sị bụ na ọ nọ university mahadum ee eh, a sị na ọ nọ na-agụbu I think mechanical engineering yes before ị ma na ọ dị ka aka esisịrọ ike ọ drop off from school the young man nwere prospects hmm. if you're in love with him go for him. mana anyị eh, ka m gwa gị eziokwu onye mụ anyị ka ị ma kemgbe ụnyaa m fụcha onye a m cheta ya ahụ eme m enidi ihe ngwa because abụ m nwaanyị tozuru etozu eji m anya nwaanyị ji ahụ ihe wee hụ na ị dị in love with the young man hmm. and ị ma ọ dara gị aka like this metụ gị ebe ọ ga na-adị gị mma onye ọjọọ ọ kwa gị now can we

m tukwuru ebe a na-eche ana m agba mmiri n'ite kee ka i me ọ dị nnọọ mma mama kwanụ ọ dị mma kee maka Amaka ediri m ozi nwere ebe jọrọ ee ị na-ajụ ese mama ị makwa na mama nọ na-ajụ ese gị mbọsị a

ọ dị ga-eche iji ọkpa wee na ọgụ wụọ ihe ị na-eme ime m na-elopụzi na